Dia dhaoibh a chairde, Niall Mac Uidhilin, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge le huimhir a cúig sa tsraith faoi html agus css. Sa físeán faoi dheireadh chruthaigh muid naisc idir trí leathanach, leathanach baile, leathanach faoi oideachas agus an leathanach féin, naisc ag úsáid an clib A. Now, just ag breathnú ar struchtúr an tsuímh arís, seod ár trí leathanach index, oideachas agus naisc. Now, chruthaigh mé na saigheada seo le cabhrú linn just breathnú ar struchtúr na nasc arís. So, ag dul ó index.html, tá trí nasc na cinn dhearga, ceann ag dul aige féin, sin baile ag dul aige féin, ceann ag dul go dtí oideachas agus ceann ag dul go dtí naisc, an ceann sin, trí cinn ag dul ó oideachas, ceann dhó féin, ceann go dtí naisc agus ceann go dtí an leathanach baile, index, agus trí cinn ag dul ó naisc, ceann go, chuige féin, ceann go dtí. oideachas agus ceann go dtí index. Tá tá naoi nasc againn le díreach trí leathanach so léiríonn sé sin an méid nasc a bhíonns agat nuair atá agus is beag suíomh a bheadh chomh beag le trí leathanach so caithfidh tú bheith an-chúramach ó thaobh an chaoi a láimhseálann tú do chuid naisc. Anois, ábhar an na físe seo ná cé chaoi le pictiúr a léiriú ar cheann de na. ceann de na híomhánna seo. So, tá muid chun iarracht a dhéanamh an ceann seo, Sráid Uí Chonaill Bheag, a léiriú ar eh, ní hea, gabh mo leithscéal, tá muid chun, agus ní fiú aeráid, tá, tá, tá sé, an ceann sin ag breathnú amach orm le, le písín, ní aeráid atá muid ag úsáid ach. Glaofaidh muid mapa. Ceartóidh muid an léaráid seo. So mapa bsc.png. Tá muid chun ansin é seo a chur ar an leathanach baile. Now, tá cúpla rud le plé faoi chúrsaí naisc. Thug sibh faoi deara nuair a, má bhreathnaíonn muid ar an html, Cuirfidh muid href cothrom le index.html, href cothrom le oideachas, href cothrom le naisc.html. Oibríonn na naisc seo de bharr go bhfuil siad ar fad, na leathanaigh ar fad sa bhfillteán céanna. Tá an index, oideachas agus naisc ar fad sa phréamhfhillteán, an root. Now féach, tá an, tá an. Íomhá Mapa An íomhá seo, tá sé sa bhfillteán Íomhánna. Níl sé sa bhfillteán céanna leis na leathanaigh. So, ciallaíonn sé sin, má bhreathnaíonn muid ar dtús ar an mbealach a chruthaíonn tú íomhá, so seo an leathanach, gabhann muid go dtí an leathanach Baile agus tá muid ag iarraidh an léaráid seo a chur isteach díreach faoin gceannteideal. Cuirfidh mé taobh istigh de alt é, P agus deireadh P, agus an chlib le haghaidh íomhá ná image. OK? Agus is sampla é image go ceann de na clibeannaí seo nach mbíonn aon deireadh image. An bhfeiceann sibh é sin? Ní bhíonn sé seo ann, an píosa seo. Críochnaíonn image mar sin agus téann na tréithe díreach taobh istigh idir an dá lúibín, níl aon deireadh image ann. Now an tréith is tábhachtaí, tá roinnt tréithe ag íomhá, ag image, an ceann is tábhachtaí ná an source. So arís, ar nós href, cuireann tú isteach ainm na tréithe SRC sa gcás seo, cothrom le agus uaschamóga. Agus idir na huaschamóga téann an íomhá. So sí an íomhá atá muid ag iarraidh a chruthú ná an ceann seo. Mapa. Mapa ponc. PNG. OK. So, má chuirimse mapa BAC.png anseo, agus sábháil, nuair a thagaimse len é a oscailt i Chrome, ní léirítear é. Nuair nach n-oibríonn íomhá, léiríonn sé seo go bhfuil an image tag ag obair, mar tá sé ag iarraidh íomhá a léiriú. ach léiríonn sé seo nach bhfuil sé ag aimsiú an íomhá. Agus sé an fáth nach bhfuil sé ag aimsiú an íomhá ná mar go bhfuil sé sa bhfillteán íomhánna, mar a fheiceann muid anseo. So má sheiceálann muid air, sin an íomhá ansin atá uainn, mapa bsc ponc png. Agus tá sé sa bhfillteán íomhánna. Níl sé sa bhfillteán céanna leis an trí leathanach html, mar a fheiceann sibh anseo nó mar a fheiceann muid sa. léaráid. So, séard a chaithfeas muid a dhéanamh ná caithfimid dul go dtí an html agus ainm an fhillteáin, íomhánna slash mapa bsc. png a chur isteach, sábháil agus. Sin ar ais go dtí an brabhsálaí agus sin ár n-íomhá curtha isteach. So, tabhair faoi deara go bhfuil sé ag tabhairt ainm an fhillteáin. Bí cinnte go bhfuil sé litrithe i gceart. Má tá síneadh fada ar íomhánna in ainm an fhillteáin in Explorer, anseo, má tá síneadh fada ann, caithfidh tú an síneadh fada a bheith sa html freisin. So déanfaidh muid íomhá eile a chur isteach anois in oideachas, díreach tar éis an image, sin deireadh leis, source, cothrom le, uaschamóga,

Sábháil oideachas agus sin ár bpictiúr. Now, tabharfaidh sibh faoi deara go bhfuil an pictiúr sin ruainne beag ró mhór b'fhéidir don leathanach so tá tréithe eile ag image a chabhraíonn linn é sin a réiteach. Tá ceann an height, cothrom le agus width cothrom le. Tá sibh ag tabhairt faoi deara go bhfuil an líne ag dul ar aghaidh go dtí an chéad líne eile, sin mar go bhfuil Word Wrap casta ar siúl agam, tá sé ar fáil faoi View agus Word Wrap má theastaíonn sé sin uaibh. Um, so, width agus height, ach cén luachan a thabharfas mé do width agus height? Bhuel, caithfidh mé dul go dtí an íomhá féin i Windows Explorer agus má chuirim an luch thairis deir sé liom, Dimensions 375 fá 375 fá 500, sin an líon picteilín nó pixels atá 375 trasna go cothrománach agus 500 síos go hingearach. So is féidir liom é sin a laghdú, so mar shampla 375 fá 500, d'fhéadfainn é a laghdú go dtí 100 fá 300, ach má phiocaim na figiúirí sin ón aer, so sábháil agus tá sé laghdaithe ach níl sé i gcomhréir Tá sé imithe i bhfad róramhar agus sin mar gheall ar nach, nár chloígh mé leis na toisí. So, má tá mé ag iarraidh mar shampla é a chur ina dhá leath, trí chéad seachtó cúig ar a dó, sin thart ar céad ochtó ocht, agus cúig chéad ar a dó, sin dhá chéad caoga, mar shampla. So, anois má bhrúim save agus anois. Tá sé sin tar éis cloí, an bhfuil, nach bhfuil? Fan go bhfeice muid. Céard a dúirt muid? Trí chéad seachtó cúig fá cúig chéad. So, eh, height céad ochtó ocht. Em, sin trí chéad seachtó cúig ar dó. Yeah, ba cheart go mbeadh sé sin ceart. Níl mé go hiomlán cinnte an mbreathnaíonn sé ceart. Just checkálfaidh muid aríst é. Tá mé imithe amach ansin ar Paddington Cut, sábháil. Paddington 200. Hmm.

so sin width agus height agus tá tréith amháin eile gur féidir a thabhairt don íomhá agus is é sin alt. Seo le haghaidh daoine atá b'fhéidir deacrachtaí an leathanach a léamh acu agus séard a chuireann tú in alt ná cur síos ar céard atá san íomhá so mar shampla pictiúr de Choláiste na Tríonóide agus save Ní dhéanann sé sin aon difríocht but ach má chuirim an luch thar an phictiúr, Sa mhéid nach bhfuil sin le feiceáil ach tá sé ann ar aon nós, pictiúr de Choláiste na Tríonóide. Ar mhaithe le daoine nach bhfuil in ann an pictiúr a fheiceáil, tagann, tiocfaidh sé sin aníos murar féidir an pictiúr a fheiceáil. So sin é ó thaobh íomhánna. So sin deireadh le ceacht uimhir a cúig.